Wawa zfumu layenda bwa ndi nkhani? Nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wamangidwa ku Dubai. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Venu. Venu anapita ku Dubai mu chaka cha 2019. Adamuitanitsa ndi aunt ake. Atafika ku Dubai kuja china chilichonse chinali bwino. Adayamba kupanga ma hustle ake. Mnyamatayu ankapanga ma business ake ogulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Zotsatira zake china chilichonse chinali bwino. Komanso kumbali ina ankapanga ma hustle opanga scam anthu pa internet. Mnyamatayu amapanga ndalama ndithu. Ndipo zinthu zinkamuyendera. Tsiku lina anakumana ndi mkazi. Mkaziyu amatchedwa Hashmi. Hashmi anali mtsikana amene amachokeranso ku Dubai ko. Ndipo anthuwa chibwenzi chinayambika. Nde akupanga chibwenzi ndi Hashmi kunapezeka zakuti Venu anamupatsa mimba Hashmi. Atampatsa mimba Hashmi adapanga chiganizo chosintha ma business ake olakwika. Kenako adatsegula restaurant. Atatsegula restaurant amakhala bwino bwino ndipo china chilichonse chinali bwino. Tsiku lina Hashmi anapanga chiganizo chofuna kumpanga introduce Venu kwa ma friend ake. Anampanga introduce kwa ma friend ake. Ndiye friend wa Hashmiyo adalinso ndi chibwenzi chake. Kudapezeka zoti Venu ndi chibwenzi chake cha friend uja. adakhalanso ma friend ndiye zinali ngati mabanja awiri akuchezera limodzi china chilichonse chinali bwino izi ndi izi akhala ndiye mwana atabadwa wa venu anzake a hashmi anapita ku nyumba kwa venu ndi cholinga choti akaone mwana atafika kumene kuja anyamata okhokha adambocheza akazi okhokha adambocheza ndiye anyamata aja akucheza ankakambirana za bizinesi komanso za moyo wa tsiku ndi tsiku ndi akucheza anyamata aja Mnyamata uja adamuuza Venu, udziwa chani ineyo ndimafuna nditapanga business yomatenga zinthu ku China kumazibweretsa kuno ku Dubai ndikumazigulitsa. Zinthu zake ngati ma sofa izi ndi izi. Business imeneyi ndiyotentha kwambiri. Zosatira zake Venu anamfunsa mnyamata uja, business imeneyi ungathe kuyamba ndalama zingati? Mnyamata uja adamuuza mtengo umene angathe kuyambira business imeneyi. Zosatira zake Venu anamuuza mnyamata uja, ineyo ndalama zimenezi ndilinazo. Ndilinazo ku account kwanga. mnyamata uja anampempha venu udziwa chani sitingapange umodzi kuti tiyambe business imene ine ndiziyendesa nde ma profit wo tizigawana nde chifukwa chakuti venu adamukhulupirira mnyamata uja adamuuza kuti usavutike tipanga zomwezo ine ndalamazo ndikupatsa nde ukayamba business yo ma profit wo tizigawana mnyamata uja anati okay deal venu anamuuza mnyamata uja ine sindifuna agreement ina iliyonse chifukwa choti ndakukhulupirira iweyo ndi hashmi ndiwe ma friend kwa nthawi yayitali nde ndikudziwa zoti sungatipange chipongwe ndikupatsa ndalamazo ukayamba bizinesiyo ma profit anga uzindiponyera ku account iwenso uzitenga zako anati okay chabwino nde mnyamata uja analandira ndalama zija adayamba kupanga bizinesi ija Ndiye miyezi yoyamba ankatumizadi ndalama zija ku akaunti kwa Venu. Wakhala apanga zimenezi kwa miyezi 5. After miyezi 5, mnyamata uja adasiya kutumiza. Zotsatira zake adamuuza Venu, bizinezi siikuyenda izi ndi izi. Venu ankangomvetsera mnyamata uja chifukwa choti ankamukhulupirira, ankaona ngatidi bizinezi siikuyenda. Ndiye mnyamata uja wakhala akumuimba Venu kwa nthawi yaitali. Bizinezi siili bwino izi ndi izi, Veno ankangomvetsera. Mpakana Venu adasiya kumkumbutsa mnyamata uja za profit yake imene amayenera kupeza pa business imeneyi. Zotsatira zake mnyamata uja wakhala akuthamangitsa ma file mpakana anagula nyumba, kugula galimoto yabwino ndiye Venu adayamba kumva mphekesera kuti mnyamata uja wagula galimoto, mnyamata uja wagula nyumba, mnyamata uja watsegula shop ina. Ndiye kenako adamukumbutsanso mnyamata uja, m'bale panopatu zikuonetsa kuti business ija ikuyenda. Ndiye profit yanga ija bwanji? Simundipatsa? Mnyamata uja anamuuza kuti, Eee panopa bale bizinesi siili bwino. Ndinatenganso ndalama ku banki, ndi zimene ndagulira nyumbazi. Ndikufuna ndiyesere mabizinesi a manyumba. Ndi zimene ananena. Koma Venu ankadziwa china chilichonse chimene chikuchitika. Ndalama zimene amapanga pa tsiku ku kampani kuja amadziwa chifukwa choti kampani ija adaipanga hack. Ma data a kampani ija adali nawo. Ndiye china chilichonse chimene chimachitika ku kampani kuja amachidziwa. Zoti mkuluyu wagula nyumba yochokera ndalama za kukampanizo amadziwa. Zotsatira zake ndiye sanam'kumbutsenso mnyamata uja, adangomusiya. Ndiye amakhala, amakhala, amakhala ee. Ndiye wiki yatha, Venu anapanga chiganizo chopeza anyamata. Adauza anyamata aja, Ndikufuna mumuphe mkulu uyu. Anyamata aja adapitadi kokagwira ntchito, adamuphadi mnyamata uja. Atamupha, akuthawa kumene kujako, kamera idawajambula. Zotsatira zake apolisi anasakasaka mnyamatayo mpakana anam'peza, okupha uja. Okupha uja ndi pamene amaulula kuti amene anatutuma ndi mnyamata amene amatchedwa Venu, mnyamata amene amachokera ku Malawi. Anamsakasaka Venu mpakana anampeza ndipo Venuyo sadakane anavomereza kuti zimenezi ndinapangadi ndine, ndidatuma ndine. Chifukwa choti mnyamatayu adandipanga chipongwe, adalongosola china chilichonse, anatulutsa maumboni kuti munthawi imene ankakambirana ndi mnyamata uja, Venu ankapanga likodi china chilichonse. Ndiye china chilichonse chimene chimachitika adali nacho umboni. Zotsatira zake khoti lamugamula kuti iyeyo akhale kundende kwa zaka 5 zokha. Nde anthu ena ake amanena kuti khoti sinagamule bwino. Amanena Venu akhale kundende life in prison. Koma zimenezi zili nchabe ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu lekani kupanga chipongwe anthu chifukwa chakuti anthu ena ake sazakuuzani kuti ndikupanga zakuti. chifukwa ndidyira ndalama zanga mm -mm. anthu amene amakuwuzani kuti nkakupezani ndikupangani zakuti samapanga china chilichonse chifukwa chakuti munthu ofuna kupangani chipongwe samakuwuzani akakuwuzani muthawa akuluakulu muziopa munthu amene ali ofatsa kaya pagulu mulipo anthu 10 ndi pali munthu mmodzi ofatsa muzadziwe zoti ofatsayo ndi woopsa kuposa anthu 10 onsewa Chitsanzo ndi Venuyo. Mnzake ujatu amamuona Venu ngati munthu wopusa kwambiri chifukwa chakuti ankangomvetsetsa. Koma sankadziwa zoti Venu akudziwa china chilichonse. China chilichonse chimene chikuchitika akudziwa, akungodikira nthawi yoyenera kuti apange chipongwe. Akuluakulu, si bwino kupanga chipongwe anthu, lekani. Osamadya thukuta la ena. Ngati mwapanga lonjezo, kwaniritsani lonjezo.